Agus í faighte ar ais ag O'Kelly, tabharfaidh seisean faoi. Bhfuil sé thar an trasnán? Tá sé seolta aige thar an trasnán. An-scór ar fad. Buailte ar taobh líne. Callum Green ag tabhairt faoi. Is í seo contúirteach. Tá sí sa gcúl! Tá sí imithe isteach sa gcúl. Botún déanta. Bhí sin caillte ag Murphy. Agus é faighte ag Dan Ravenhill. Ravenhill, ba cheart go mbeadh seisean in ann scór a aimsiú. An posta buailte arís ach thar an trasnán an uair seo. Péire faighte aige. Ceann ón imirt. Tá sé gearr. Gnóite san aer. Déanta go maith an t-am seo ag Gaffney. Gaffney ag dul sa tóir ar chúl! Agus tá sí faighte aige! Ollie Gaffney. Gnóite anseo ag Uíbh Fhailí. Faighte ag Ravenhill. Ravenhill, Uíbh Fhailí a chur ar ais chun cinn. Agus tá sí sin thar an trasnán. Scór deas ag Ravenhill. Darragh le pas láimhe iontach isteach fad le Kennedy. Spás ag Kennedy. Tá scór freisin aige. Agus d'oibrigh bloc fós ag imeacht le Kavanagh. Chríochnaigh sé le scór díreach óna chumann. Scór deas. An lántosach ansin, gnóite san aer an t-am sin. Agus Graham ag cuimhneamh ar chúl. Tá an cúl faighte aige. Agus Baile Átha Cliath théis cúl. Pioctha suas. ag Brendan. An bhfuil sé in ann scór a phiocadh suas dhó fhéin. Tá sí sin thar an trasnán, an-scór ar fad. Agus spás anseo ag Rigney. Bhfuil scór eile ag Rigney. Tá sí sin thar an trasnán, scór a bhí ag teastáil uathu. Dara ceann faighte ag Shane Rigney. Ceann aige. Bhfuil sí sin sa gcúl. Ó blocáil iontach. Bhí sí istigh i lámh Gaffney. Agus cheapfainn gur Andrew Horgan, Andrew Hogan, a chuir an camán ar an sliotar leis. Faighte ar ais ag Ó Riain. Ó Riain, bheadh sé seo ina scór iontach ach tá sé sin thar an trasnán, thar barr ar fad. Colin Ó Riain. Baile Átha Cliath agus ceann thar an trasnán, freagra maith. Tógtha go hálainn an t-am sin ag Graham. Norris, an bhfuil sé in ann Baile Átha Cliath a chur cheithre cinn chun cinn, tá sé in ann Baile Átha Cliath a chur cheithre cinn chun cinn. Gaffney. Téann sé leis an láimh an t-am ar fad. An bhfuil sé in ann scór eile a aimsiú do Bhaile Átha Cliath? Tá sí sin thar an trasnán. An-scór ag Ollie Gaffney. Brendan Kenny. An bhfuil sé in ann ceann eile a aimsiú? Kenny ar lár na páirce. Is breá leis é mar tá sí imithe thar an trasnán. An-scór ag Brendan Kenny. Agus í gnóite acu. Faighte ag Donal Shirley. Shirley. Agus an scór faighte aige. Ar feadh soicind b'fhéidir, bhí sé ag cuimhneamh. Liathróid fhada arís goitse faighte ag Ollie Gaffney. Gaffney, críochnóidh sé seo an cúl. Faighte aige! Faighte ag Baile Átha Cliath. Agus an ceann sin, bhuel, tógtha go sciobtha. Scaoileann an réiteoir leis agus beidh cleachtas as an gcúl thar an trasnán faoi dheireadh. Agus bhuel, Niall Furlong. Furlong faoi bhrú ag Norris ach Lynch ar an taobh eile den pháirc an ceathrú nóiméad caite agus sin é lánchúlaí Bhaile Átha Cliath, sin é Ben Lynch, agus seisean ag críochnú leis an sliotar agus an bua ag Baile Átha Cliath. Bua iontach acu, trí chúl a fuair siad sa dara leath, sin a chinntigh dóibh agus briseadh croí do leaids Uíbh Fháilí agus, bhuel, útamáil go beagán ag roinnt de na himreoirí théis an chluiche ach is iad Baile Átha Cliath atá ag imí tríd go dtí an cluiche leathcheannais agus an scór deireanach anseo.